n'eziokwu ọ bụ mmadụ ka a na-aya nke mere na ndị mmadụ anyị amaghị onye ziri ndị mmadụ bịa napụ ka anyị jiri egbe bịa napụ Sa Eriko fon napụ ụmụ ihe niile o ji abịa na nke m o ji abịa taata ka ọ gwa ụwa na ya ka nọ ndụ mana ama m na unu Igbo unu bụ ụmụ Igbo na ihe niile anyị ga-ekwu taa na unu ga-akwado ka anyị jaanụ Sa Eriko mma na ndụ Sa Eriko gwa ha niile ebe a biko ka a nụ ọnụ gị
ndị Igbo m ji eme ọnụ Eriko na-ekene unu a sị m na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma n'aha Jizọs omenka egwu ọnwụ omenka ọ ga-adịrị gị na mma ise Ee, anyị achọghọ e- a- achọ m ka i jigodoro ọnụ gị gwado ha maka nke a na-ewute m ka ka ka ị na-abịa o tego anyị na na o tego anyị chọrọ ịga na-aja ndị ichie ndị aka ji ndị ji egwu wee gụgụọ ndị mmadụ obi kụziere ndị mmadụ ihe dị n'ụwa ee egwu na ma ga na-abịa a na-agwa ụwa na na-agwakwanụ ụwa ka anyị si eme ya mana oche gị bịagidere em na-achọ ka m na-esi wee ka ị wee bịa ọ bụrụzi taata ị na-abịa ka ndị omekome ndị a na-aya bịazi kpọchie gị n'ụzọ wee nara gị kọtụgoro nụ ụwa ka a mara na ihe a na-ekwu na ọ bụ na o mere eme taata nụwa na o tebeghị aka o mere ọ wụghị asị
ọkwa m, ozugbo ozugbo m na-erute na saịdị geeti unu Mm. na-enekwa anya nekwe ndị gba brek jọs ka m tachara nwa obere ihe bifo m batawa ebe a. hụ ndị gba brek keke vu ha dị mgba na-abụ keke vu ha dị very rough n'anya keke gba brek na-enekwa anya ebe nwa nọ pịa nekwe ndị gbabata sị o everybody lie down everybody surrender all the things you have here makwa eh, ka a na-ekwu ihe a ihe m ji fon m ji m chọọ iji kpọọ Chizani na m abịagokwe na m nọkwa na geeti nwaanyị POS nọ n'akụkụ ebe a ha vukọrọ akpa ya ma ihe o ji eme ya ka ọ ma fon ya na-anụ fon Cha. enweghị m- na-ene ha n'anya onye ọbụla na-ene n'anya nwaanyị na-ere ya ebe ahụ tinye aka ya. ihe a na-agwa gị erughị one minute Mm. ha emechagwo keke baa keke o vuru ha move ahụzighị m ihe m ga-eji kpọghara Chizi mụ jụrụ ese wee batawa n'ọfịs unu ndị Igbo ọ bụghị sọsọ nke a ka m na-ayọ unu achọrọ m ka Sa Eriko jiri ezigbo fon naa taata achọrọ m ka a kwado ya jaa ya mma na ndụ ihe m ji kpọọ ya bịa bụ na ajụ m ese ya sị ya gịnị mere na ọ na-akụzi egwu na ebe m fụrụ ya nke ikpeazụ bụ na m nke obibi oge obibi nke mbụ na obibi gbara ọfara m wee jụgide ese ka ezi maka enyi m nwoke a o wee bụrụ na Sir Erico na ngwa egwu ya niile maka ebe o bi na ajọ ihe bịara mebisia ngwa egwu ya niile nwoke nweghịzi ihe o ji akwa egwu ọ bụrụ ihe a na-aya ihe ndị mmadụ na-eme ndị mmadụ anyị ga-eme ụwa ole ka anyị ga-esi n'ụwa bụ na unu ga-akwado Sir Erico unu ga-aja ya mma na ndụ tata enweghị ihe ọzọ m bịara ime na ọ bụ ka ya na-agụkwu ka a na-eme egwu ọzọ ọ gụgasịrị maka na oge m ga-agba ya ajụjụ na-eru mana ọ kụrụ ọzọ sị na aya dị njọ lekwanụ nke a ndị a na-agba egbe ndị a ji egbe nara Sir Erico fon aya kwa njọ ị na-agba egbe ọ bụrụ na ị weghachirọ fon a ị mara ndị Igbo mmụọ aja na Igbo ga-eri gị egbe ahụ ịghọniri ịgba ahụ egbuo gị maka na ọ bụ ichie Oke ọha mmadụ ka ị nọgidere wee gbana egbe nara ya ekwentị ya. Ọ ka mma na ị chegharịrị ugbu a maka na ihe ga-eme gị mee ezinụlọ gị niile. I rie ndụ gị rie ihe niile taa ndụ gị ntu ị ga-ata ntu maka na aya dị njọ ọ bụ ihe Sir Erico gụrụ n'egwu ọ gwa m na ya agụgo aya dị njọ volume two mana nke a anyị na-eke egwu a bụ volume one o wetaghị shishi n'egwu a maka na ndị ndị a na-aya wọrịrị ya wee nara ya egwu ya ihe a niile ka ọ ga-agwa anyị tata n'ụwa m ji ayọ ka anyị yi aka wee kwado jaa sir erico mma na ndụ tata